Fáilte go dtí Cruthaigh, an podchraoladh a thugann léargas ar scéalta na ceannródaithe atá ag tógáil tionscnaimh agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Buitléir, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht.

bíodh sé trí chúrsaí gnó, cúrsaí pobail nó seirbhísí poiblí. Feictear dúinn arís agus arís eile go dtarlaíonn draíocht nuair a nasctar an Ghaeilge leis an gcruthaitheacht. Táimid ag tús ré na cruthaitheoirí, daoine atá ag tógáil todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Foghlaimeoimis óna chéile agus cruthóimis le chéile í. Más mian leat caibidil nua a oscailt i scéal na Gaeilge i mBleá Cliath, bí i dteangmháil linn, tá muid anseo chun tacú leat. Inniu, tá Emma Ní Chearúil linn, craoltóir, cruthaitheoir agus scríbhneoir, a bhfuil a croí agus a cuid oibre fréamhaithe i ceol agus i cultúr na hÉireann. Scríobhann sí go rialta ar chúrsaí cultúrtha agus ceoil agus is láithreoir cláracha ceoil í ar Raidió na Gaeltachta. Le trí bhliain anuas tá Raidió Rí-Rá faoina stiúir aici, áit a dhíríonn sí ar tógáil pobail agus ar ardán bríomhar a chur ar fáil do cheol comhaimseartha Gaeilge a mheallann an óige. Inniu, roinnfidh sí léargas ar Glór Ár Linne, scéim úrnua a chuireann meantóireacht chruthaitheach, ceardlanna praiticiúla agus ardán léirithe ar fáil do cheoltóirí le Gaeilge le tacú le glúin nua d'ealaíontóirí. So, fáilte isteach, Emma. Go raibh maith agat, go raibh maith agat as an réamhrá álainn sin. Ó, go raibh maith agat féin.
So, um, tosnóimid as, uh, táimid anseo inniu chun labhairt faoi Glór Ár Linne. So, mm-hmm. mínigh dom beagáinín uh, cad é Glór Ár Linne? Yeah, so is scéim chumasaithe atá ann do cheoltóirí nua agus óga in aon seánra, trí Ghaeilge. So éinne atá ag iarraidh cruthú trí Ghaeilge agus ceol a chur ar ardáin nó a thaifead nó a roinnt leis an saol mór tá muid ann le tacú leo bealach amháin nó bealach eile. Chuir muid tús leis bliain ó shin, mí an Mhárta, 2025 agus d'earcaigh muid sé bhanna an t-am sin le ceardlanna a chur ar fáil dóibh, le deiseanna cumarsáide eatarthu a chruthú, le cineál comhobair a spreagadh eatarthu. Agus ansin d'oibrigh muid leis an gComhairle agus le cúpla dream eile len iad a thabhairt chomh fada le féilte áitiúla agus náisiúnta, chomh fada le Electric Picnic fiú, le go mbeadh taithí ardáin acu chomh maith. Agus ceapaim gurb é sin b'fhéidir an rud is mó a d'fhan leo agus a chuir leis an gcumas a bhí acu mar thug sé sprioc dóibh agus thug sé spás leis an tallann sin a léiriú agus bhí dul chun cinn ollmhór idir abair na bannaí a tháinig chugainn agus na daoine a chonaic muid ansin ag Electric Picnic agus ag an Grand Social ag deireadh na bliana. Ok, ana mhaith. Em, so, agus don duine b'fhéidir atá ag éisteacht, b'fhéidir mínigh Cad atá difriúil le Glór Ár Linne, b'fhéidir, agus roinnt de na comórtais Cath na mBannaí a bhíonn ar siúl agus rudaí den chineál sin so, so cad atá difriúil? Bhuel, is dócha, Cath na mBannaí agus is, is breá liom iad sin, caithfidh mé a rá, agus is breá liom an pobal a eascraíonn as na cineál scenes sin go minic. So bhí muid ag iarraidh é sin a chruthú do cheoltóirí le Gaeilge go sonrach le go dtuigfeadh siad na féidearthachtaí atá ann dóibh le gur féidir leo cineál a scene féin a chruthú agus chonaic muid é sin go mór agus tá mé an-bhródúil as na caidrimh a d'eascair as an scéim níos mó ná aon rud eile. Ach anuas ar sin tá bearna ollmhór um, oiliúna, ceapaim, um, go háirithe do dhaoine atá ag obair go neamhspleách san earnáil ceoil agus is minic gur go neamhspleách atá ag, uh, ag feidhmiú na ceoltóirí Gaeilge atá againn so bhí muid ag iarraidh b'fhéidir na scileanna a thabhairt dóibh nach mbeadh chomh soiléir céanna nó nach mbeadh chomh inrochtana céanna, scileanna ar nós you know conas ullmhú le dul chun ardáin, conas persona a chruthú, conas you know is rud amháin é amhrán a scríobh i do sheomra leapan, but conas é sin a ullmhú agus do íomhá agus do fhéiníomhá agus féinmhuinín agus gach rud a fhorbairt chun pointe gur féidir é sin a chur ar ardán níos mó agus ar bhealach beagán níos sciopaí freisin. You know, d'fhoghlaimeofá é sin ag seacht nó ocht cath na mbannaí nó oíche mic oscailte ach d'fhéadfá é a fhoghlaim le trí nó ceithre cheardlann in aon lá amháin. agus ansin a cleachtadh, is dócha, a chur ar fáil dóibh freisin, agus na deiseanna leanúnacha sin na scileanna a fuair siad a chur i bhfeidhm. An-mhaith, an-mhaith, an-suimiúil ar fad, agus is rachaimid tríd um, seo go gceann tamaill beagáinín den aistear agus conas gur, mm. gur bhain sibh uh, sin amach. Ach is dócha le, le aon chineál clár nua tosnaíonn sé ar, ar fad le, le rud amháin, sé sin smaoineamh. Mm. So, cárbh as a tháinig an smaoineamh? An raibh cineál an aha moment nó an rud a bhí ar chúl d'intinn le fada nó, nó. yeah.
Is dócha agus mé ag obair sa raidió le cúpla bliain anuas, like, chonaic mé go raibh ceol Gaeilge ag teacht chugainn ach nach raibh sé i gcónaí ar chomhchaighdeán leis an stuff Béarla a bhí ag teacht chugainn. Agus bhí níos mó ag teacht ó thosaigh Kneecap agus a leithéid ag cruthú mar go raibh siadsan cineál ag léiriú gur féidir ardán níos mó a bhaint amach agus gur fiú. Chonaic mé freisin go raibh go leor ceoltóirí ag tosú amach i nGaeilge nó go ndéanfadh you know, amhrán amháin nó EP amháin as Gaeilge agus ansin go mbogfadh siad i dtreo an Bhéarla. Um, agus tá sé spéisiúil anois muid ag feiceáil go, cuid de na ceoltóirí céanna sin ag filleadh ar an nGaeilge de bharr go bhfuil na deiseanna ann arís nó den chéad uair b'fhéidir. Agus, yeah, just bhraith mé go raibh bearna léirithe níos mó ná aon rud eile, mar, go háirithe le linn na paindéime, agus ceapaim actually go ndearna an phaindéim ar bhealach an-mhaitheas do cheol na hÉireann agus tá sé sin le feiceáil, you know, le daoine atá ag casadh go traidisiúnta agus ar an cineál scene sin tá borradh ollmhór faoi folk na hÉireann faoi láthair na huaire, agus an rud a bhí ann ná go raibh go leor ceoltóirí nó cruthaitheoirí agus go tobann bhí íocaíocht rialta ag teacht isteach agus iad ar covid payments nó cibé rud eile, agus go raibh siad á chaitheamh ar threalamh agus ag forbairt scileanna sa mbaile leis sin a úsáid. Agus ansin tháinig muid amach ón phandéim agus is cuimhneach liom dul agus The Mary Wallopers a fheiceáil i Vicar Street agus bhí siad iontach ar taifead ach an chéad ghig sin, ní raibh siad chomh maith sin toisc nach raibh siad tar éis a bheith ar ardán. Agus tá cupla bearna mar sin ann where tá duine ag scríobh ceol trí Ghaeilge ach nach bhfuil na scileanna léirithe acu le sin a chur os comhair an tsaoil nó dá gcuirfeadh siad ar Spotify nó ar Bandcamp nó cibé áit é go mbeadh an caighdeán measartha íseal so bhí mé ag iarraidh an cineál spás sin a líonadh agus iad a chumasú le go mbeadh an rud atá á phacáistiú acu ag léiriú cé chomh cumasach is atá siad agus ansin go mbeadh an deis acu é sin a chur os comhair sluaite agus freisin ó 2017 nó 2018 a bhí ann tá Croí na Féile ag feidhmiú trí Chonradh na Gaeilge agus Seachtain na Gaeilge agus is mé féin agus Síomha Ní Ruairc agus Niamh Ní Chróinín a thug faoi sin ar dtús agus an rud a bhí ann ná scéim le bannaí agus ardáin Ghaeilge a chur ar fáil ag na féilte ceoil éagsúla, so ceann is rathúla is dócha ná an Chollchoill ag Electric Picnic agus is spéisiúil gur tháinig siad chugainn mar is Festival Republic a tháinig chugainn ag lorg bannaí le Gaeilge. Ceapaim go raibh siad ag súil le rud éigin beagán níos traidisiúnta ná an rud a sholáthraigh muid agus is cinnte nach raibh siad ag súil le Kneecap nuair a chuir muid ar an ardán sin iad ach Ó shin tá an fás agus an spéis sin théis a bheith chomh suntasach, like tá tá gach féile ag iarraidh bannaí mar sin a bhocáil, ag iarraidh ardán mar sin a dhéanamh agus scaití agus b'fhéidir gur fearr seo, níl siad fiú ag teacht go Croí na Féile, tá siad á dhéanamh iad féin, rud atá luachmhar dar liom mar ciallaíonn sé go bhfuil infheistíocht phearsanta ag duine éigin b'fhéidir don taobh sin nó go bhfeiceann siad an luach ar an rud ach arís go mbeadh dóthain bannaí ann leis sin a líonadh agus le go mbeadh sé ar ardchaighdeán. Um, agus measaim go bhfuil sé sin de réir chéile á bhaint amach. Ana mhaith, ana mhaith. Agus abair, so sin arb as a d'eascair an smaoineamh. Mm. Ach cad a bhog thú i dtreo gníomh? 'Cos le aon smaoineamh, you know, t- tá lán smaointí ag daoine, tá tithe tábhairne fud fad na hÉireann, tá siad lán le daoine, I'll tell you what you need to be doing there now. Mhm. But cad a bhog thú i dtreo an gníomh sin? Is dócha an maoiniú a bhí ar fáil. Bhí sé sin an-chabhrach agus is trí Ghaeilge 365 agus tríd Creative Ireland a fuair muid maoiniú don chéad bhliain. Agus is dócha gur rud é a bhí b'fhéidir ar intinn againn tríd Raidió Rí-Rá go háirithe de bharr go mbíonn muid casta is cúig faoin gcéad a bhí ann ag an am, go ceol Gaeilge a bhí uainn a chur ar na seinnliostaí, tá sé bogtha i dtreo an deich faoin gcéad an chuid is mó de laethanta anois, toisc gur féidir linn, agus is iontach é sin. Ach bhí uaim go mbeadh an caighdeán sin ag teacht agus you know nach raibh muid ag brath ar Ceol 2012 agus na Delorentos ag déanamh athleaganacha go amhráin as Gaeilge, gur stuif nua agus spéisiúil agus éagsúil agus ag teacht leis an gcaighdeán agus le seánraí an stáisiúin agus a bhfuil daoine ag lorg, daoine óga agus daoine le spéis sa gcultúr. Ach ní raibh, is dócha, cainéal nó bealach againn é sin a dhéanamh nó na háiseanna, is dócha. So leis an maoiniú bhí muid in ann Ceara Ní Dhuibhne a fhostú, tá sí théis a bheith ar fheabhas agus déanann sí comhordú ar an scéim. Mar in Raidió Rí-Rá níl ach triúr againn agus tá ról cheana féin ag gach duine ansin. agus go bunúsach bhí muid in ann na scileanna a bhí aici, mar go raibh sise in banna darb ainm Mongoose, a úsáid i gcomhpháirt leis na smaointe agus tuairimí a bhí againn féin maidir le céard a bhí ag teastáil nó in easnamh leis na ceardlanna a phleanáil agus le cineál riaracháin a dhéanamh a bhaineann le le daoine a chur ar ardáin freisin. An-mhaith, an-mhaith. As luaigh tú ansin, you know, maoiniú agus tá a lán gur féidir déanamh gan maoiniú sa saol agus then tá stuff eile agus cabhraíonn maoiniú go mór. So do daoine b'fhéidir amuigh ansin atá ag éisteacht agus tá ag rá, oh yeah, tá sin suimiúil, you know, conas anois tá sibh a' fáilt maoiniú ón Chomhairle Ealaíon mar shampla i dtreo an togra seo. So conas go dtabharfadh tú faoin aistear sin, you know ag lorg maoiniú agus cá bhfuil na deiseanna maoiniú agus ag tógaint cos tá an codarsnacht ann go minic idir an rud atá tú ag iarraidh déanamh agus an rud atá inmhaoinithe. Yeah. So conas go, conas gur fhorbair tú an smaoineamh ó kind of coincheap i dtreo rud gur féidir leis an Comhairle Ealaíon a mhaoiniú agus conas gur bhain sibh an, an maoiniú sin amach? Bhuel, is dócha, I mean, is próiseas agus iarratas an-fhada a bhí i gceist leis an maoiniú ón gComhairle Ealaíon ach tá an-spéis acu sa togra agus measaim go mbeidh siad ag tacú leis ar bhealach níos suntasaí, b'fhéidir, amach anseo. Bhí oíche againn um Airneán, an chéad cheann go shraith gigeanna a bheidh cineál mar showcase is dócha go na ceoltóirí atá ag teacht tríd an scéim i mbliana agus yeah bhí an-rath air sin agus ceapaim go bhfuil sé ag léiriú na deiseanna atá ann, agus sin an rud is tábhachtaí, like, an luach a bhaineann leis an rud a léiriú go maoinitheoirí. Um, ach tá sé tábhachtach freisin agus ceapaim go dtuigeann um, lucht maoinithe na n-ealaíon trí chéile an tábhacht a bhaineann le ealaíontóir a íoc go cothrom agus go mbeadh sé sin clúdaithe agus sin an príomhchostas a bhíonn againn nó orainn i gcónaí ná go mbeadh íocaíocht chuí ag dul do gach gig, like níl éinne ag casadh saor in aisce mar níor, níor chóir go mbeadh. Ehm, ach is dócha, seachas airgead, ceann go na rudaí is luachmhaire a bhféadfá a lorg, ehm, nó a chur ar fáil do cheoltóirí ná spás agus am agus ní hamháin you know, is rud amháin é duine a chur isteach sa stiúideo mar a rinne muid anuraidh agus níl aiféala orm faoi, like tháinig cúpla singil amach ón cúpla lá a chuir muid ar fáil ach bhí sé teoranta, bhí muid ag cur dreamanna isteach is rá, right, scríobh siad singil le cúpla seachtain anuas, rinne muid réamhléiriúchán ar na singil sin leo agus chuaigh siad isteach agus bhí trí uair a chloig acu, you know, sin a fháil ar taifead agus tharla sé sin ach bhain tú singil amháin as sin nó bhain tú, you know, deis nó amhrán amháin em, ach measaim, actually, rud a bheadh an-an-an-luachmhar do na ceoltóirí seo agus don scéim agus d'aon scéim mar seo nó aon ealaíontóir in aon áit ná spás le gur féidir leo teipeadh, le gur féidir leo dul isteach agus just bheith ag spraoi i stiúideo nó ag, ag cleachtadh i seomra éigin gan an brú rud éigin a sholáthar ag an deireadh le gur féidir botúin a dhéanamh, le gur féidir triail a bhaint as rudaí atá nuálaíoch, le gur féidir, em. yeah, an spás cruthaitheach sin a bheith acu agus tá sé sin an-tearc faoi láthair, go háirithe san ardchathair agus tá mé cinnte i gcathracha eile go bhfuil cuid de na fadhbanna céanna, go háirithe anois go bhfuil, you know, cúrsaí tithíochta fiú ag cur isteach ar na healaíon toisc nach bhfuil sé chomh héasca céanna a bheith ag cleachtadh i do sheomra leapa fiú má tá tú ag roinnt tí le seisear eile nach bhfuil ag iarraidh bheith ag éisteacht leat ag casadh guitar ag trí a chlog ar maidin nó cibé rud é. So do na spásanna sin b'fhéidir an rud is tábhachtaí agus ní gá go mbeadh costas air sin, you know, dá mbeadh tú ag obair in ionad ealaíona thíos i Loch Garman nó áit éigin agus tá seomra breise agat, like, soláthraigh é sin do cheoltóirí nó d'ealaíontóirí áitiúla, ní gá go mbeadh airgead per se i gceist i gcónaí. Yeah, ana-shuimiúil, ana-mhaith. Em, so, sin beagáinín faoin smaoineamh agus as kind of maoiniú agus ais dtreo maoiniú agus gach rud. Ach is dócha, tógaimid é ar ais beagáinín go dtí, b'fhéidir, na rudaí praiticiúil a dhein tú ag tosnú amach. So, you know, tá tú tar éis, d'fhorbair tú an smaoineamh, you know, bhí tú ag plé le kind of Gaeilge 3, 6, 5 agus bhí muid in ann oibriú libh chun teacht ar kind of potaí maoiniú a bhí in ann cabhrú libh tús a chur leis an rud. Ach ansin. caithfidh sibh é a dhéanamh. So, inis dom b'fhéidir an chéad dhá nó trí rud praiticiúil a dhein tú chun tús a chur leis an rud, 'cause is minic gur sin an bac is mó, nuair atá tú tosnaithe, kind of just starts rolling, like, you know, agus just réitíonn tú na fadhbanna de réir mar a thagann siad chun cinn, ach, you know, cad iad na rudaí praiticiúil a dhein tú chun tús a chur leis? Is dócha an chéad rud a bhí againn ná cupla sprioc agus spriocdáta, ní imím go rómhaith gan iad. Agus cupla ceann mór a bhí againn ná Electric Picnic, Féile na Gealaí agus go raibh uainn cineál showcase a dhéanamh sa Grand Social ag deireadh na bliana, mí Mheán Fómhair, agus d'oibrigh muid siar uaidh sin. So an sceideal a bhí againn ná go raibh sé seachtaine de cheardlanna agus b'in an chéad rud a leag muid amach ná céard iad na ceardlanna a bheadh tábhachtach, céard a bhí uainn. baint as na ceardlanna sin, nó go mbainfeadh na ceoltóirí, go deimhin, astu. Agus ansin chuir muid am stiúideo ar fáil idir eatarthu. So ceapaim go raibh an t-amlíne sin measartha tábhachtach. Agus cé go mbeidh sé beagáinín éagsúil i mbliana, ceapaim go raibh an cineál spású ar sin suntasach freisin toisc gur thug sé deis do na ceoltóirí castáil lena chéile arís is arís eile. agus a bheith compordach lena chéile agus go raibh siad in ann a bheith níos cruthaithí nó gur eascair comhobair as sin. So faoin tráth go raibh siad ag dul isteach sa stiúideo bhí b'fhéidir you know dream amháin ag rá well actually ba bhreá liom fliút ar an traic seo agus níl ceann agam ach tá ag an mbanna eile agus bhí siad in ann malartú agus mar sin de so bhí gach duine b'fhéidir níos saibhre dá bharr. Um, ach cinnte is dócha gur, gur bhreathnaigh muid ar na bearnaí a bhí uainn a líonadh mar a luaigh mé ag an tús mar gheall ar chumas agus mar gheall ar oiliúint agus na scileanna a bheadh uait, so, like, dá mbeadh tú ag tosú banna as an nua céard a bheadh ag teastáil agus bheartaigh muid go mbeadh an scríbhneoireacht agus aistriúchán go Gaeilge tábhachtach le go mbeadh an stuff cruinn agus ar chaighdeán you know ard ó thaobh na teanga de. Um, ansin bhreathnaigh muid ar scileanna léiriúcháin agus bhí daoine ar nós Lisa Murray a thug comhairle leis sin. Is Laura Ní Chasaide a rinne an um, ceardlann scríbhneoireachta agus Lisa a rinne léiriúchán. Um, bhreathnaigh muid ar cineál stage presence nó teacht i láthair, ceapaim go bhfuil sé sin chomh tábhachtach, tá an cineál X factor sin atá ag Kneecap, atá ag thabhairt an an íomhá sin, tá sé sin an-lárnach in aon rud a dhéanann tú, b'fhéidir níos tábhachtaí ná an ceol scaití, agus tháinig Sexy Tadhg isteach leis sin a dhéanamh ar ndóigh. Bhreathnaigh muid ar scileanna taifeadta sa mbaile, bhreathnaigh muid ar chúpla rud ar nós conas tú féin a chur chun cinn, conas plean poiblíochta a chruthú, conas gníomhú ar na meáin shóisialta ar bhealach atá you know, éifeachtach ach fós authentic, is dócha, mar is dúshlán é sin a bhíonn ag gach ceoltóir, braithim, sa lá atá inniu ann. Agus freisin, de bharr gur labhair muid agus gur labhair na haíonna speisialta seo leis na um ceoltóirí go minic agus ar bhonn cineál pearsanta, bhí siad in ann just taithí a roinnt leo. So daoine atá ag saothrú sa ngort seo cheana féin, trí Bhéarla nó trí Ghaeilge, um bhí siad in ann, you know, taithí praiticiúil a roinnt leo, a rá leo cén chaoi bainisteoirí a láimhseáil nó ag cén phointe a bhfuil bainisteoir ceoil ag teastáil uait, conas dul chuig you know daoine a dhéanann áirithintí ag féilte, sibh féin mura bhfuil muid chun é a dhéanamh like cén chaoi a bhféadfadh siad teagmháil a dhéanamh le daoine, cén chaoi an preasráiteas is fearr a scríobh le aird láithreoirí raidió a mhealladh. agus conas cúram a chaitheamh leat féin, mar ceapaim gurb é sin rud eile a tharlaíonn go minic le aon ealaín ná an cineál burnout sin a thagann nuair atá tú ag iarraidh gach rud a dhéanamh, go háirithe agus tú i do cheoltóir neamhspleách agus tá tú ag déanamh PR, tá tú ag déanamh na n-agallamh, tá tú ag déanamh na TikToks, tá tú ag déanamh bookings is gach rud eile tú féin, like cén uair sa lá a dhéanann tú an ceol féin? Agus. Feicim é sin go minic san earnáil agus go háirithe le daoine atá á dhéanamh trí Ghaeilge, is dócha, toisc go bhfuil siad á dhéanamh ar bharr nó faoi bhun you know post lánaimsire agus rudaí eile. Um, so yeah, is, is dócha just gur aithin muid na bearnaí oiliúna sin agus b'fhéidir na, na rudaí breise agus na cúraimí breise sin a bhféadfadh muid déanamh dóibh. Agus ansin thosaigh muid ar na gigeanna a bhookáil. So thosaigh muid le cupla ceann beagán níos lú tríd Chomhairle Cathrach Bhleá Cliath, leithéidí an Féile na Rósanna agus mar sin de. Ceol idir chrainn freisin deis eile a tháinig chun cinn. Agus you know bhí taithí arís praiticiúil ag baint leis sin, like cén chaoi tú fhéin a shocrú mar buscar mar b'fhéidir nach raibh sé sin déanta acu cheana an taithí phraiticiúil le cén cábla a théann isteach i cén bosca nó cibé rud é. Conas ullmhú, conas na tech specs agus mar sin de a chur ar fáil ar bhealach a dhéanfadh an saol níos éasca ort agus tú ag dul go féilte ceoil agus mar sin de. agus conas poiblíocht a dhéanamh ar na deiseanna sin agus na deiseanna sin a úsáid le cineál borradh a chur faoi do cheol ar líne agus mar sin de. Agus ansin cineál d'fhág muid fúthu é dhon showcase ag an deireadh ar fad sa Grand Social. Dúirt muid leo like tá gach rud foghlamtha agaí anois cén chaoi a bhfuil sibh chun é seo a láimhseáil so bhailigh siad na tech specs iad féin agus chuir siad chuig an teicneoir fuaime roimh ré iad agus rinne siad an phoiblíocht agus rinne siad brú ar na meáin shóisialta agus mar sin de le cairde agus teaghlaigh agus gach duine eile a mhealladh so go bhféadfadh siad a fheiceáil gur féidir leo an rud a dhéanamh mar ceapaim gurb é sin an rud is tábhachtaí freisin like ní raibh mé ag iarraidh just go mbeadh muid ann a rá ok déanfaidh muid gach rud díobh bhí muid ag iarraidh go mbeadh siad in ann an rud a dhéanamh iad féin ag an deireadh. Agus tá sé sin le feiceáil anois, fiú Jessie and the Veil, thaifead siad singil, An Bhfuil Tú i nGrá Léi? nuair a bhí siad linn sa stiúideo, agus chuir siad cineál barr maise air sin thar an samhradh, agus you know d'eisigh siad é agus bhí scéim an-éifeachtach acu ar TikTok agus dhíol siad amach seomra in Whelan's ansin ag an deireadh, Workman's b'fhéidir. Whelans, leis sin a sheoladh agus bhí muid chomh bródúil leis sin a fheiceáil agus fiú an forbairt a tháinig ar Jessie and the Veil, mar 'sí Jessie Dingle a bhí ann nuair a tháinig sí chugainn ar dtús nuair a rinne sí an t-iarratas agus leis na hardáin a líonadh like chuir sí an banna seo le chéile agus tá meon iontach acu ceapaim a mhairfidh ar feadh i bhfad freisin gur cineál grúpa iad agus déanann siad gach rud le chéile agus roinneann siad an obair agus tá mé sásta go raibh muid in ann cineál cuid den chumasú sin a chur ar fáil dóibh. Ba, yeah, ana-shuimiúil agus ana-spreagúil mar, mar aistear. Agus abair, ceann de na rudaí, like, is minic nuair atá tú ag tosnú amach le rudaí, an kind-of comhairle a thugtar duit ná, ó, scríobh plean gnó tríocha leathanaigh, right? Em, and I've been that soldier and amantaí b'fhéidir bíonn gá le stuff mar sin chun cabhrú le iomlánú do smaointeoireachta ach is minic nuair a thosnaíonn tú then you're like, oh, actually, tá seo ana-dhifriúil. So, yeah.
is dócha san, like, raibh plean mór soiléir nó just bhí na spriocanna ar intinn agat and let's just get moving agus oibreoimid rudaí amach nó nó cad a dhéanann tusa sa spás sin? yeah ní duine tríocha leathanach mise ar chor ar bith. em is dócha I mean bhí plean againn agus bhí, bhí cúpla scarbhileog ana-chuimsitheach againn ach you know caithfidh tú a bheith solúbtha freisin agus you know chonaic muid go han-sciobtha na rudaí a bhí ag obair agus na rudaí nach raibh agus bhí muid ag ceapadh abair go mbeadh like deiseanna stiúideo acu gach seachtain agus go mbeadh siad ag forbairt na singil seo thar tréimhse cúpla seachtaine. Ní mar sin a tharla sé Maidir leis na ceardlanna freisin, d'athraigh an cruth a bhí orthu agus bhí siad i bhfad níos neamhfhoirmiúla ná mar a bhí i gceist againn, ach braithim go raibh sé sin go maith. Agus ceapaim an rud is tábhachtaí ná go leanúnach go raibh muid ag labhairt leis na ceoltóirí agus ag rá, bhuel, céard atá uaibh don chéad chéim eile. Agus ansin just, I mean, bhí rudaí nach bhféadfadh muid a phleanáil, bhí i bhfad níos mó tóir ar chuid de na gnéithe den scéim agus ansin ní raibh aon tóir ar ghnéithe eile de. Mar shampla, like, d'ofráil muid go ndéanfadh muid PR agus go ndéanfadh muid seoladh d'aon single nó aon rud mar sin a bhí acu ach ar deireadh bhí uathu é a dhéanamh iad féin agus braithim go bhfuil sé sin go maith. Ach ansin bhí muid in ann an fuinneamh sin abair a chur i dtreo rudaí eile chomh maith. So, yeah, is gá a bheith solúbtha, is dócha, mar d'fhéadfá an tríocha leathanach a scríobh agus ansin faoin deichiú leathanach agus tú á chur i bhfeidhm, like, níl an plean ag, ag dul sa treo chéanna ar chor ar bith. Yeah, sin é. Ana mhaith. Em, abair, so, nuair atá tú ag díriú ar dhul chun cinn agus rudaí úra a dhéanamh agus Bíonn pleananna iontacha agus is minic ag an tús, you know, faigheann tú blast momentum agus tá rudaí kind of ag dul go maith, ach tarlaíonn dúshlán agus bíonn laethanta ann go mbíonn tú ag rá leat féin, cén fáth go bhfuil mé ag déanamh seo? So inis dom b'fhéidir faoi, an bhfuil aon dúshlán ar leith a sheasann amach ón chéad bliain agus, you know, conas, cad a deireann tú leat féin nuair atá tú ag plé leis na dúshláin sin, because tarlaíonn, bíonn na guthanna sin i gcónaí, ah, tá sé just níos éasca, just yeah. géilleadh, just, sure, ní bheidh aon duine ag tabhairt amach fúm, má stopaim ag déanamh seo. Yeah. Ach, ultimately, tagann an dul chun cinn as daoine atá sásta snámh lena dúshlán. So, yeah. inis dom faoi sin. Braithim ceann go na dúshláin is mó a bhí againn ná na súileachtaí, b'fhéidir, a bhí againn agus ag daoine eile gon scéim agus gona bannaí seo thar tréimhse bliana i gcomparáid leis an bhfírinne, like bhí gach duine agus bíonn gach duine ag cuartú the Kneecap Effect ach like ghlac sé sin féin naoi mbliana ar Kneecap a bhaint amach, like bhí siad sa gclub ag casadh os comhair seisear déag in you know fiche seacht déag so ní hé gur tharla sé sin laistigh de thrí mhí nó sé mhí nó aon rud eile. Agus ansin, cineál an momentum a choinneáil cé nach bhfuil na torthaí ollmhóra seo á mbaint amach. Like, braithim féin, áfach, gurb iad na buanna beaga na cinn is mó, fiú an chaoi go bhfuil Éire agus Cú Chulainn anois ag eisiúint ceoil agus ag déanamh gigeanna agus ag bookáil iad féin agus, like, feicim an caighdeán atá ar na meáin shóisialta acu fiú. braithim go bhfuil siad chun na scileanna a d'fhorbair siad a úsáid le gairm fadtréimhseach a bheith acu, nó an chaoi go ndeachaigh Jessie and the Veil agus gur eisigh siad singil as Gaeilge, banna nach raibh b'fhéidir chun dul i dtreo na Gaeilge ar chor ar bith, agus gur dhíol siad amach seomra iad féin as a stuaim féin, like, gan ár gcúram. Braithim gur bua ollmhór é sin, agus arís, toisc go bhfuil siad théis an obair sin a dhéanamh agus infheistiú agus a gcroí féin a chur isteach sa rud, beidh fad saoil ag an mbanna agus ag an togra sin. Agus ní dóigh liom gur féidir beag is fiú a dhéanamh gona buanna beaga sin. Tá sé an-éasca a rá, bhuel, like, oh, ní bhfuair siad ach, you know, 27,000 radharc ar TikTok agus bhí muid ag súil le viral moment le 1,000 nó milliún view. Ach má dhéanann siad go leanúnach an cúpla ceann le 27,000, like, beidh leo agus sin mar a thosaíonn rud éigin maith. Agus braithim you know, is gá infheistiú leanúnach a dhéanamh in aon togra ealaíne, go háirithe agus tú ag plé le daoine óga, like, níl siad ach i dtús gairme agus táimid actually ag feiceáil níos minice bannaí atá ag teacht chun cinn beagán níos déanaí sa saol um, agus braithim go bhfuil sé sin ceadaithe ar bhealach nach raibh b'fhéidir 20 bliain ó shin like, mura raibh tú théis rud éigin a bhaint amach faoi 25 like, b'in é ach níl sé sin fíor go háirithe agus tú ag breathnú ar, ar cheol na hÉireann i láthair na huaire. So, is dócha, an dúshlán atá ann ná misneach a choinneáil nuair nach bhfuil na buanna ollmhóra ag teacht chugat i gcónaí agus cuimhniú i gcónaí ar an sprioc agus gur bhfearr, b'fhéidir, banna amháin a chothú go han-mhaith agus toradh a fheiceáil ina measc seachas like seisear a spreagadh go pointe go bhfaighidh siad like viral single amháin agus ansin go dtitfidh siad. as a chéile. One hit wonders na Gaeilge. Yeah, I mean ba bhreá liom agus ceapaim gur comhartha eh, sláintiúil a bheadh ann dá mbeadh cúpla one hit wonder againn ach b'fhearr liom go mbeadh bannaí leanúnacha le, le gairm níos fadsaolaí againn agus you know, cruthaitheoirí lánaimseartha ag teacht ón scéim seo. Agus inis dom then nuair atá tú ag plé leis na na dúshláin sin, inis dom beagáinín faoi do dhioscúrsa inmheánach. So cad a bhíonn tú a rá leat féin, you know, tá tú ag déanamh do dhícheall, faigheann tú ríomhphost díomách nó feiceann tú rud éigin a chuireann as do mheabhair thú, like cad a deireann tú leat féin sna, sna nóimeataí sin?
Em, like braithim agus tá sé seo foghlamtha agam like thar na blianta ach actually chuir duine an ceist orm sa teach tábhairne an lá cheana like céard, céard é an rud nó an spás inar aimsigh tú tú féin agus tú ar an ollscoil, ceist like thar a bheith sonrach, ach an rud a bhí ann ná like is duine an-chúthail a bhí ionam agus is duine an-chiúin a bhí ionam agus like ní bheadh an misneach agam seasamh os comhair an halla léachta nó cibé rud ach de bharr go raibh mé á dhéanamh ar son cúise inar chreid mé agus bhí mé an-pháirteach sna Cumainn Ghaelacha agus mar sin de you know níl tú ag seasamh ansin do do chur féin chun cinn, tá tú ag cur. na cúise chun cinn, agus ceapaim go bhfuil sé sin fós fíor i mo dhioscúrsa inmheánach, like, b'fhéidir nach bhfuil bua agat ar an lá seo but you know sa réimse níos leithne tá dul chun cinn leanúnach á dhéanamh agus ní féidir leis a bheith róbhaintach le do ego féin mar actually tá tú ag saothrú ar son rud éicint níos mó agus creidim go han-mhór sa sa gceol san ealaíon sna sna ceoltóirí a bhí linn like má má bhí féile nach raibh ag iarraidh dream acu a bhookáil thuig mé i gcónaí nár bhain sé leis an gcaighdeán nó nár bhain sé leo ach just le you know an an t-ádh a bhaineann leis nó cibé duine a bhí ag breathnú ar an um line up an lá sin nó b'fhéidir just nach fit maith a bhí ann ó thaobh maoiniú agus mar sin de freisin like ceapaim go bhfuil sé tábhachtach teacht ar mhaoinitheoirí a thuigeann an sprioc agus an t-ádh linn faoi láthair an Chomhairle Ealaíon, tá siadsan an-tógtha leis na buanna beaga sin agus na spásanna beaga ealaíne a líonadh agus deiseanna a thabhairt um atá leanúnach agus inbhuanaithe. So braithim gur cineál match maith é sin agus tiocfaidh tú air sin de réir a chéile like an cé go bhfuil muid ag caint ar cheol agus ar earnáil eile ar fad like ag a chroí tá an Ghaeilge ann mar theanga pobail agus tá an cineál saibhriú pobail agus saibhriú saoil trí Ghaeilge sin an príomhsprioc i gcónaí agus you know ní ní bua ollmhór é sin i gcónaí is is rud beag é is you know duine a chasann ar duine eile sa sa caife agus gur féidir leo comhrá a bheith acu agus like ar chuala tú an singil nua seo agus tá rud éicint i i gcoiteann acu le labhairt faoi nó go bhfuil gig acu le freastal air le chéile like sin an an spás nó an cineál réimse ar mhaith liomsa saibhriú so yeah. An-shuimiúil ar fad agus abair thagair tú ansin do kind of an gcaoi ina bhfuil GlórLíne ag forbairt agus is dócha bíonn bunú i gceist le rudaí agus ansin bíonn buanú agus yeah. is Is minic gur dhá rud iomlán éagsúil atá ann agus teastaíonn scileanna éagsúla. So, conas go bhfuil sibh ag láimhseáil an aistear sin? Is ach go háirithe i gcomhthéacs maoiniú agus rudaí because tá dreamanna áirithe amuigh ansin agus is féidir leo airgead a thabhairt chun tús a chur le rudaí agus ach ní b'fhéidir féidir leo airgead a chur i dtreo rudaí go fadtéarmach, nó b'fhéidir gur féidir leo tacú le rudaí bhliain ar bhliain ach ní féidir an geallúint fadtéarmach a thabhairt nó pé rud é. So conas go bhfuil sibhse, nó conas go bhfuil sibh ag láimhseáil an kind of aistear sin ó bunú na scéime, tá sibh, d'fhógair sibh bliain a dó le déanaí, agus tá sibh is dócha anois, ag bogadh i dtreo buanú na scéime agus leis sin fós tá a lán deiseanna i gcomhair fás agus forbairt but yeah conas go go láimhseálann tú an an aistriú sin? Yeah agus is rud é sin lena mbímid ag plé tá beagán níos lú solúbthachta againn leis an mbuiséad i mbliana ná mar a bhí anuraidh agus is trua sin de bharr gur fhás an spéis sa scéim níos sciobtha ná mar a cheap muid go bhfásfadh is dócha. So, yeah, is gá a bheith glic, is dócha, ach an an rud atá muid théis déanamh abair ná gur roinn muid an scéim in dhá leath, so tá muid fós ag leanúint leis an scéim chothaithe sin agus tá muid fós ag glacadh le bannaí úra nach bhfuil mórán taithí acu leis an tseirbhís chéanna sin a sholáthar dóibh, ach níl muid ag ofráil an phacáiste iomlán sa gcaoi nach bhfuil muid ag rá leo go cinnte go mbeidh siad ag Electric Picnic, ach ansin tá muid théis sraith níos airde cineál a chruthú go ceoltóirí ag leibhéal níos airde agus tá cineál long game i gceist le seo freisin mar leis na ceoltóirí sin atá níos forbartha nó a bhfuil níos mó taithí acu, tá muid in ann iad sin a sholáthar go na féilte agus you know seó mór ceart. a chur ar fáil agus beimid ag tabhairt cuiridh go urraitheoirí agus daoine eile a bheith ag breathnú air sin le tá súil againn airgead a mhealladh amach anseo agus sin cuid den choincheap taobh thiar go Airneán freisin so is sraith imeachtaí oíche a bheidh in Airneán agus tá muid ag iarraidh go mbeidh siad chomh sóisialta is gur féidir ach an bhéim nó an cineál rud atá éagsúil fúthu ná gur cineál Ní open mic go hiomlán atá ann toisc go bhfuil siad réamháirithe againn go pointe, ach beidh spásanna oscailte chomh maith agus is arís an showcase element sin atá ann go ceoltóirí trí Ghaeilge amháin mar tá cúpla oíche cosúil leis agus tá you know Seanchoíche agus Reic agus rudaí mar sin ach go minic bíonn siad sin dátheangach nó bíonn gné eile ag an rud agus ba mhaith linn go mbeadh na hócáidí seo trí Ghaeilge amháin é le gur spás Gaelach é don lucht féachana ach freisin le ardán a thabhairt do na bannaí atá againn ar an scéim agus beidh muid ag meascadh daoine a bhfuil beagán níos mó taithí acu le daoine nach bhfuil an taithí céanna acu, iad a chur ar chomhchéim le gur féidir b'fhéidir daoine a mhealladh le Seamus Hyland a fheiceáil agus ansin tagann siad ar Éire agus Cú Chulainn de bharr go bhfuil siad b'fhéidir sa seánra nó réimse chéanna, b'fhéidir go gcuirfeadh spéis iontu, b'fhéidir go raghadh abhaile agus go gceannódh an t-albam ar Bandcamp nó cibé ard é agus nach mbeadh tú théis teacht orthu murach oíche mar sin.

an bunús sin ann is go mbeimid in ann tógáil air. An ceapaim rud ag éisteacht leat freisin atá tábhachtach is tagann cinnteacht ó éiginnteacht. Yeah, cinnte, mar feiceann tú rud a oibríonn nó nach n-oibríonn. Yeah, and an rud, ceapaim go minic bím ag plé le daoine agus teastaíonn cinnteacht uathu ón chéad lá riamh. but ultimately caithfidh tú léimt isteach san éiginnteacht chun an cinnteacht a thógaint. Yeah. Agus ní ghlacann go leor daoine gníomh de bharr éiginnteachta, de bharr go bhfuil siad éiginnte faoin toradh a bheidh air nó cibé rud but caithfidh tú dhul sa seans agus ceapaim go háirithe le rud atá le fás nó le forbairt thar roinnt blianta. And like is fadhb í seo atá ag an Béarla freisin maidir le ceol agus tacú le ceoltóirí nua agus óga so you know, bheadh sé míréalaíoch dhomsa a rá, bhuel, is féidir liomsa an fhadhb seo a réiteach do cheol na Gaeilge agus é a chur ar chomhchéim leis an mBéarla agus níos mó. Like, ní, ní féidir smaoineamh mar sin. Um, tá na, na dúshláin seo ann le fada agus de réir a chéile a thiocfaidh, tiocfaidh muid timpeall air ar bhealach, but. Ana mhaith, ana mhaith. So, abair, tá mé chun tochailt beagáinín isteach i do kinda meon féin mar duine a bhíonn ag cruthú rudaí anois, right? Um, An mar a bhí kinda pléite cheana, tá smaointí ag a lán daoine, ní thosnaíonn siad riamh. Cad a dhéarfadh tusa le na daoine sin chun iad a spreagadh i dtreo gnímh?
Tá aineolas actually an-mhaith nuair atá tú ag iarraidh a bheith spreagtha i dtreo gnímh. Like bhunaigh mise stáisiún raidió nuair a bhí mé. 21, Raidió na dTreabh i nGaillimh, ní ann dhó a thuilleadh, faraor. Ach ag an am, you know, rith sé ar feadh cúpla bliain agus bhí sé rathúil agus bhí bord stiúrthóirí agus bhí stiúideo agus gach rud eile. Dá ndéarfá liom anois é sin a dhéanamh, bheadh, bheadh tuiscint agam ar an míle fadhb a thiocfadh síos an bóthar agus ní bhéinn théis triail a bhaint as, bhéinn a rá, like, no, is dúshlán ollmhór é sin agus níl sé réalaíoch. Ach ag 21, like, níor thuig mé. nach raibh sé réalaíoch, so rinne muid é agus bhí sé ann go dtí gur fhág mé Gaillimh agus gach seans go mbeadh sé ann fós dá mbeinn ann fós. Em, so tá, tá aineolas, b'fhéidir, tábhachtach ar bhealach, like, ní gá go mbeadh an, an éiginnteacht sin arís, like, ní gá go mbeadh gach freagra agat ón tús, ní gá go mbeadh, gach réiteach agus, you know, gach dúshlán insáraithe mar beidh siad faoin tráth go dtiocfaidh tú chucu, is dócha. Agus arís an rud sin faoi, you know, bíonn go leor daoine cineál ag gníomhú as bail, as áit a bhfuil ego nó féinluach agus níl mé ag rá go bhfuil mé saor uaidh sin ar chor ar bith but Braithim go bhfuil buntáiste againn i saol na Gaeilge toisc go bhfuil muid ag gníomhú ar son rud eicint níos mó agus go mbíonn daoine níos báúla a bheith ag comhoibriú linn nó braithim go mbíonn na Gaeil níos fearr ag tacú lena chéile agus ag you know, ag tabhairt lámh chúnta do, do thograí éagsúla nó tacú le you know, cheannaigh daoine ticéid go Airneán toisc go raibh siad ag cuartú rud éigin mar sin. Tá bearnaí fós le líonadh sa réimse seo agus is féidir linn iad a dhéanamh nó iad a líonadh. ach a bheith, b'fhéidir, beagáinín aineolach agus uaillmhianach ag an am céanna. An-mhaith. An-mhaith.
Agus abair ó thaobh na scileanna atá forbartha agat le tamall de bhlianta atá ag cabhrú leat le Glór Linne, cad é an scil amháin is tábhachtaí, dar leat?
Is dócha. Sin ceist spéisiúil. I mean, tá cinn praiticiúla, like, ní raibh mé, ní raibh mé th'éis deasc fuaime a úsáid do gig beo go dtí Airneán an tSathairn seo caite. Scil a bhí uaim a fhoghlaim, le blianta fada agus, you know, d'fhéadfadh sé a bheith tubaisteach an oíche, but d'éirigh leis. Um, agus, you know, múineann gá seift. Agus, eh, ach, ach air sin, Yeah. conas gur fhoghlaim tú conas é a dhéanamh?
Um, ceanndánacht, is dócha. Um, I mean, bhí,
yeah, Ach i- is just, dócha, tá seo suimiúil mar buailimse le daoine go minic ó bhuel ní dhearna mé an cúrsa. yeah yeah. Ach is dócha go minic leis na daoine a bhíonn ag cruthú rudaí, ah sure oibreoidh mé amach é. yeah agus is an rud sin múineann gá seift like bhí uaim music tech a dhéanamh ar an ollscoil agus ní dhearna mé é agus ceapaim ó shin bhí mé kind of like well sure níl na scileanna sin agam agus cé go mbím timpeallaithe ag na cáblaí agus deascanna seo an t-am ar fad just ní raibh mé triail a bhaint as, is dócha. Ach ansin, nuair atá easpa buiséid agus easpa teicneora eile, just, you know, déanann tú an rud agus foghlaimíonn tú. Agus tá na háiseanna ar fad ar fáil ar líne, nó tagann an desk le manual agus thug mé abhaile liom é agus léigh mé é ar feadh uair go leith thar dinnéar. Níl sé sin spraíúil mar rud ach tá sé praiticiúil agus nuair atá an scil agat tá sé agat go buan. So, you know, is fiú é agus níor ghlac sé ar deireadh ach cúpla lá. Ach b'fhéidir an scil is mó atá agam, ceapaim, ná daoine a spreagadh just ar bhealach um braithim go bhfuil agus arís ní haon gaisce é seo, like, ní rud é a dhéanaim d'aon turas, but braithim gur duine measartha séimh mé agus go háirithe agus tú ag plé le ealaíontóirí, daoine óga, like, cabhraíonn sé go mór just daoine a shuaimhniú, daoine a chur ar a gcompord, daoine a chur i spás gur féidir leo arís botúin a dhéanamh agus teipeadh agus go bhfuil sé sin ceart go leor agus gur theastaigh sé sin ar fad go mór le glór ár linne ó thaobh na ceardlainne, ó thaobh na ceoltóirí agus you know go minic agus tú ag plé le cúrsaí raidió agus cúrsaí. ceoil agus le daoine a mhealladh isteach i stiúideo fiú, is iad a shuaimhniú an rud is deacra, mar tagann daoine chugat agus tá siad neirbhíseach, tá ceoltóir róneirbhíseach dul ar ardán nó tá siad buartha amhrán a roinnt nó cibé rud eile. Like, an spás sin a chruthú ina bhfuil daoine sásta a bheith ar a gcompord agus a bheith oscailte, tá sé sin an-tábhachtach agus braithim gur rud é sin a theastaíonn go mór ó gach cruthaitheoir agus gach duine a thagann isteach sa stiúideo agus a deir like níl mo Ghaeilge sách maith or like níl scéal le rá agam nó cibé rud é, like tá ag ag gach duine an cumas a bheith oscailte is smaointe a roinnt an rud atá á chruthú acu a chur os comhair an tsaoil ach iad a chur b'fhéidir sa mheon ceart. Ana mhaith, yeah, ana shuimiúil agus ana spreagúil. Agus abair féinamhras, so buailimse le daoine atá ag déanamh obair dochreidte fud fad na cathrach, fud fad an chontae, fud fad na tíre, fud fad na cruinne. Agus is minic nuair a labhraíonn tú leo, bíonn siad like conas go bhfuil mise ag déanamh seo. An mbíonn féinamhras mar dúshlán duitse agus conas a láimhseálann tú an féinamhras sin? Yeah, is dócha go mbíonn. Agus an cineál like imposter syndrome sin faoina mbíonn siad ag caint. Ach, you know, má tá spéis agat i rud nó má tá do chroí istigh i rud, Cheana féin, tá lámh in uachtar agat ar go leor daoine eile atá ag obair sa réimse agus, you know, caithfidh tú just a rá leat féin go bhfuil cúis ann go bhfuil tú á dhéanamh. Like, níl, níl an smaoineamh seo agat nó níl tú ag iarraidh tabhairt faoin togra seo toisc nach bhfuil aon taithí agat sa réimse. Like, is dócha má tá tú ag iarraidh togra nua a sheoladh, is le bearna nó rud éigin a líonadh a d'aithin tú de bharr go bhfuil tú ag saothrú sa ngort sin nó de bharr go bhfuil tú timpeallaithe ag daoine atá ag plé na fadhbanna sin leat, like, tá cúis ann gur mhaith leat é sin a líonadh agus is túsphointe an-mhaith é sin. Um, agus, you know, má tá amhras ort faoi do scileanna, is féidir iad a fhorbairt i gcónaí. Ceapaim go bhfuil b'fhéidir, tuairim ann gur gá go mbeadh gach scil agat agus tú ag tosú amach ar rud éigint, ach níl gach scil ag aon duine agus tá muid i gcónaí ag foghlaim agus ceapaim ceann de na rudaí is, is fearr ná gur féidir just a aithint gur foghlaimeoir thú i gcónaí agus arís b'fhéidir go dtagann sé sin leis an nGaeilge nó leis an gcaoi go bhfuil you know, chuile lá lá scoile, tá mé fós ag foghlaim gramadaí, fós ag foghlaim gach rud, like, tuigim nach bhfuil mé iomlán ar aon bhealach agus, you know, níl aon duine, agus go háirithe agus tú ag obair i réimsí ar nós an cheoil arís na meán, mar sin de, tá an teicneolaíocht ag athrú i gcónaí, tá an cineál tírdhreach den earnáil sin ag athrú i gcónaí, an solúbthacht um atá ag teastáil agus an fonn foghlama, b'fhéidir, an rud is mó a chuireann féinamhras ar leataobh is dócha, agus nuair atá tú ag foghlaim agus ag gluaiseacht le rud éicint, ní bhíonn mórán ama agat a bheith ag déanamh amhras faoi rud ach an oiread, like, tagann, tagann cruinnithe, tagann spriocdhátaí, tagann cibé rud agus, you know, déanann tú é nó ní dhéanann tú é, but ar, ar deireadh beidh sé déanta, so. Yeah, yeah, yeah. Ana mhaith, ana mhaith.
And abair, So todhchaí Glór ár Linne, so cad atá romhainn agus cad é an aisling is fiáine atá agaibh do Ghlór ár Linne?
An aisling is fiáine? Ba bhreá liom dá mbeadh ceol Gaeilge le cloisteáil ar ghnáth stáisiún raidió agus níl mé ag chaint ar like Kneecap agus Grian Chatten ina bhfuil you know 80% de na liricí as Béarla agus cúpla líne anseo is siúd as Gaeilge. Like, tá mé ag iarraidh go mbeadh an deis chéanna ag Jessie and the Veil nó Little Kings nó, you know, ceann de na bannaí atá cláraithe linn i mbliana agus ag, you know, an b'fhéidir gur fadhb é seo atá níos leithne ná muid, but bhuel go mbeadh an deis chéanna acu is atá ag Sprints nó Cliffords a bheith bucáilte ag Other Voices sa séipéal nó go mbeadh an deis chéanna acu a bheith ar an 2FM Rotation. agus go mbeadh an meon, b'fhéidir, athraithe, gur féidir agus gur fiú a bheith ag éisteacht le ceol, cuma más i nGaeilge nó Béarla atá sé. Tá muintir na hÉireann an, níor mhaith liom a rá go dona mar ar bhealach níl an exposure againn go ceol le teangacha eile mar a bheadh ar an mór-roinn. Like braithim actually go mb'fhéidir go bhféadfadh muid níos mó rath a bhaint amach le cuid den cheol ar an mór-roinn áit a ghlacann siad le you know, ceol cuma cén teanga ina bhfuil sé, ná mar a bheadh againn anseo, rud atá spéisiúil mar, you know, tá Gaeilge ag cuid is mó d'éisteoirí anseo fiú mura bhfuil ann ach beagán. So ba mhaith liom go mbeadh, b'fhéidir, an t-aitheantas sin agus na deiseanna céanna ag dul go ceoltóirí Gaeilge is atá ag, ag gach duine eile. Um, and, arís, ceann de na dúshláin sin ná nach dtugann muid mórán deiseanna go ceoltóirí na hÉireann i gcomparáid leis an deis a thugann muid, b'fhéidir, go, lipéid ceoil idirnáisiúnta trí chéile san earnáil. Ach ba bhreá liom freisin go mbogadh muid ó na spásanna atá cruthaithe, like tá rudaí ar nós Croí na Féile agus an Chollchoill ar fheabhas. Ach an chaoi go bhfuil, you know, níor mhaith liom bheith ag caint ar Kneecap an t-am ar fad but sháraigh siad cineál an teorainn sin agus tá siad anois ag casadh ag na pubaill níos mó agus na príomhardáin. Ba mhaith liom go mbeadh sé cineál normálta go mbeadh tú ag bookáil, ceann de na bannaí Gaeilge seo le bheith san electric arena seachas díreach sa Chollchoill. Like, níor mhaith liom riamh go mbeadh an ghettoisation sin déanta ar an gceol Gaeilge, like, go mbaineann sé le seánra nó bosca ar leith. Um, ba mhaith liom go mbeadh muid ag cur deiseanna ar chomhchéim le bannaí móra Béarla na hÉireann eh, ar fáil do bhannaí na Gaeilge. Ana-shuimiúil ar fad.
Agus abair má tá duine amháin amuigh ansin, agus seo an ceist deireanach, má tá duine amháin amuigh ansin ag éisteacht agus tá fonn orthu rud a chruthú ach níl aon smaointí acu, cén rud amháin gurb aoibhinn leat dá cruthódh duine trí Ghaeilge? So bhfuil aon rud gur breá leatsa dá dá gcloisfeadh tú go raibh duine le le rud nua, rud úr a thosnú a saibhreodh do shaol féin nó a saibhreodh, is dócha, an iliomad pobail Ghaeilge atá fud fad an chontae. Sin an-cheist. Ba bhreá liom dá mbeadh, ceapaim actually rud atá in easnamh ná just tríú spásanna trí chéile sa tír seo ach ba bhreá liom ceann ceart Gaeilge a fheiceáil, just like foirgneamh you know, a ghabháil ar bhealach éigin agus go mbeadh spás sóisialta thuas staighre, go mbeadh cúpla seomra thuas staighre le stiúideoanna mar seo, ní gá go mbeadh sé chomh galánta leis an gceann ina bhfuil muid faoi láthair fiú, le cúpla áit ar féidir le ealaíontóirí de gach cineál ranganna a chur ar fáil, ceardlanna a sholáthar, an spás cleachtaidh sin a bheith acu. Agus braithim go minic rud a tharlaíonn lena leithéid ná go mbíonn an iomarca cineál téip dearg agus you know swipe cards agus bíonn sé ró-oifigiúil ar bhealach agus an rud atá tábhachtach faoi thríú spás ná nach bhfuil costas air don duine atá á úsáid nó go bhfuil costas íseal ann, go bhfuil pobail ar leith a bhíonn á úsáid agus gur féidir brath air like ó buaileann mé isteach ansin agus buaileann mé le Daithí agus buaileann mé le an triúr chara sin ar chas mé leo an tseachtain seo caite agus go bhfuil sé cineál oscailte ar bhealach leanúnach, you know, nach bhfuil teorainn ama ar an am a chaitheann tú ann. So cúpla, cúpla togra ar nós like daylight amuigh i nGlasnaíon atá théis, you know, seilbh a ghlacadh ar spás agus tá siad de réir a chéile ag tógáil pobail agus ag tabhairt jabanna freisin go daoine, like cuireann siad glaoch amach like an bhfuil éinne ar féidir leo urlár a chur síos, an bhfuil éinne ar féidir subwoofers a dheisiú sa gcóras fuaime, nó cibé rud é, so tá siad ag glaoch ar dhaoine cur leis an rud, infheistiú sa rud iad féin agus ag cruthú pobail ansin a úsáideann an spás ar, ar iliomad bealaí, bíonn ranganna damhsa, bíonn um, grúpaí saor in aisce teiripe ann, bíonn raves ann, like, tá, tá sé chomh spreagúil mar spás, ba bhreá liom rud mar sin a fheiceáil i nGaeilge agus Braithim uaireanta, go háirithe agus tú ag brath ar mhaoiniú stáit nó cibé rud eile, gur féidir leis na spásanna sin a bheith beagáinín ró-oifigiúil nuair a bhíonn siad ann. So ba bhreá liom rud eicint em sóisialta agus oscailte em a chuirfeadh le cumas an phobail agus em dlúthpháirtíocht an phobail freisin. An-mhaith, an-suimiúil, an-spreagúil. Em, so, sin a bhfuil againn am, so go raibh míle maith agat agus go raibh maith agat do gach duine as éisteacht le cruthaigh inniu. Má spreag rud ar bith a chuala tú agus má tá tú ag smaoineamh ar thogra uaillmhianach a d'fhéadfadh caibidil nua a scríobh i scéal na Gaeilge i mBleá Cliath, bí i dteagmháil linn, tá muid anseo chun cabhrú leat. Is iontach an rud é an páirtnéireacht idir Chomhairle Cathrach Bleá Cliath, Chomhairle Ch, Ard-Chomhairle Chontae Dún Laoghaire, Ráth an Dúin.